At a torrare a cumintzare su bintisete de trìbulas su dibatimentu in sa Corte de Assise de Nùgoro contra Alberto Cubeddu, bintitres annos, de Otieri, acusau de sos omicìdios de Gianluca Monni, decheott'annos, de Orune e de Stefano Masala, bintinove annos, de Nule, mortos su sete e s'oto de maju de su duamiza e bìndichi. Pro sos delitos est istau cundennau a bint'annos de càrcere Paolo Enrico Pinna dechenobe annos, chi tando fit minorenne, chin-d una sentèntzia emìtia su ses de aprile dae su Tribunale de sos Minores de Tàtari chin ritu abreviau. In su dibatimentu de Nùgoro b'est finas Francesco Pinna, tziu de Cubeddu, acusau de minetas contra a su tistimonzu de s'acusa, Alessandro Taras. Custu manzanu sa Corte, presèdia dae su zuze Giorgio Cannas, at picau in esame sa ammissione de sas provas e s'ammissibilidade de sos tistimonzos. Su Pùblicu Ministeru Andrea Vacca at sotolineau su tantu de sos tistimonzos de sa difesa, belle duchentos chimbanta, cunsideraos tropu e de pagu profetu pro su protzessu. Su presidente de sa Corte, crarios sos puntos, at agiornau su dibatimentu a s'acabbu de tribulas. A Gianluca Monni l'ana mortu s'oto de maju de su duamiza e bìndichi, fit isetande su postale pro andare a Nùgoro a iscola e a Stefano Masala imbetzes l'ana mortu a su mancu gai paret e mancat dae Nule dae su sete de maju. Cunforma a su chi at istabiliu su tribunale de Tàteri e secundu s'acusa A Monni e a Masala los ana mortos Paolo Pinna e su fradile, Alberto Cubeddu. A Monni, a pustis de una briga in ocasione de Cortes Apertas, a Masala pro li ghetare sa neche de sa morte de Monni e pro che li furare sa machina impreada pro andare a Orune. Custu manzanu in Orune tres bandios armaos e carotaos sun intraos a sas postas de Cursu Vittorio Emanuele e minetande sos impiegaos s'an fatu cunsignare su dinare. Si che sun fughios a pustis a pede chentza lassare trata e in pessu dau s'allarmi a su locu sun suprios sos carabineris de s'istazione de sa bidda e de sa cumpagnia de Bitti e fintzas cussos de su cumandu provinciale de Nugoro chi an cumintzau deretu a chircare sos bandios. Impreabat su mezu de servìtziu pro si fàghere impèrios privaos, ma sa guàrdia de finàntzia de su Cumandu Provinciale de Tàtari l'at cassau e l'at suspesu dae su servìtziu pro ses meses. Su provedimentu firmau dae su gip de su Tribunale de Tèmpiu Elisabetta Carta, a secus de sa rechiesta de sa Procura, direta dae Domenico Fiordalisi, chi at coordinau sas indàgines de sos finantzieris, at pertocau su responsàbile legale de su Comune de Arzachena. Dae sas indàgines de sos militares de Terranova est essiu a campu chi su funtzionàriu impreabat sa màchina, immatriculada comente mezu de su Comune de Arzachena comente chi esseret istada sa sua, e chi, imbetzes de la postegiare in su parchègiu comunale, la postegiabat suta 'e domo sua in Terranova. Su gip, cussideradu su traballu de s'indagadu in s'amministratzione de Arzachena, at suspesu su dirigente e duncas non podet fàghere atividades chi pertocan un'ufìssiu o unu servìtziu pùblicu pro ses meses. Sa Guàrdia de Finàntzia, in unu documentu, sutalìniat chi sa tutela e s'impreu curretu de sas resursas finantziàrias de s'Istadu sunt in s'àmbitu de sos controllos chi depet fàghere in calidade de politzia econòmicu-finantziària. Sa rete ospedaliera chi cherimus nois est integrativa e cumplementare rispetu a sa chi cheret sa Giunta, chi cussideramus menguante e pro cussu cherimus chi su Cussizu facat una riforma fata bene e non l'amus tzertu a delegare a s'azienda. A lu nàrrere est su capugrupu de su Partidu de sos Sardos Gianfranco Congiu chi at ispricadu sos baranta emendamentos presentados a sa riorganizatzione ospedaliera chi como est esaminande sa Commissione Sanidade. Congiu at sutalineadu chi sos emendamentos sunu ispirados a unos cantos critèrios fundamentales, diferèntzia intre sas normas regionales e natzionales, sanidade pùblica e privada a su matessi livellu, integratzione de sos territòrios chircande de mezorare pròpriu in cussos territòrios chi nd'an prus bisonzu. Sighinde custos inditos, at sighidu Congiu, pensamus chi si podat fàghere una riforma de cabale, L'amus nau dae pagu in s'interi de un'addòbiu chi in sa maggioràntzia lu torramus a nàrrere e abarramus a disponimentu pro unu cunfrontu profetosu. Pro su chi pertocat sos presìdios in sos territòrios che a Bosa, Isili, Muravera, Sòrgono e Sa Madalena, at nau su cussizeri Augusto Cherchi, si depent garantire istruturas che a medicina, chirurgia de urgèntzia, pronto soccorso e in Sa Madalena si podet tancare petzi a pustis chi at a èssere operativu su servìtziu de elisucursu maternu e neonatale. Sofia est su primu album de su trio Sofia, chi essit in Italia e in s'esteru su dechennobe de tribulas pro s'etichetta Dodicilune. Nobe branos de sos musicistas nugoresos Luca Deriu baterista, docente de percussiones, e Mario Meloni critarrista, e de su contrabassista milanesu Fabrizio Fogagnolo. S'album l'ana presentau custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia istampa in sa libreria Miele Amaro de Nùgoro, presentes Deriu e Meloni, su mastru Battista Giordano chi at picau parte a su traballu interpretande chin Meloni unu branu. Un'idea artìstica naschia in su duamiza e bìndighi chi contat sa passione musicale de sos autores, chi ana istudiau in sos conservatorios e ana partecipau a unu pore de seminarios intre sos cales fintzas sos de Nuoro Jazz. A sotelineare chi Sofia chi est su titulu de s'album est cheret narrer sapidoria e iscientzia in una paragula ischire e Sofia est unu traballu ue sa musica jazz che brincat sa lacana de s'isperimentazione chin branos crompios comente ana nau Deriu e Meloni